chi nchigbu ọfọ mfọju akpa ndị wụ nwo baga n'ime ọhịa gbuo kpam nwa afụkpa ụzọ jụma shi onye gburu ha ndị chọrọ nnọọ igbuchi mmehie niile nwo mekọrọ ijuru ekete juo abọ nwa dụọ isi shi anwụ ha gagharị ndụ emeda obodo anyị mma chikama ọlịla

onye ọwụ nwo na nyere anyị achịrị wama nwo na wụọ a bone in their neck and a thorn in their flesh ihe onye achọ kọfụ ya rịkọkwanụ nwo kpa ahụ anyị nọkwa nnọọ nga anyị nọ ndị shi anwụ ahụ wu ndị ọkaikpe ekwuo shi ahụ awụ ndị tụrụ vootu ga-ekwu onye ga-achị obodo shi ọwụ nwo wu ndị mara na matimatiks ndị wa maracha m hụ ụwa he

nye anyị shi ahụ na wu onye gbara first ew ike agwụla dibịa ụwa ugbulaka a na-enwe maka onye ga-akụ nwa ya ihe shi ọ gbara fourth a skulu n'ihi na onye ọbụla gbara fourth he will automatically become the first ya wee ma about turn onye ahụ n'azụ ala hụ ihu ike agwụla dibịa ụwa nwa akwekwe ị gaala anyị ya shi anyị hụ were ya ọcha ka ọmaka ma anyị hụ chọrọ ya ma anyị ha achọghị ya shi anyị were ya shi ndị ọga at the top na kabals anwụ ha ekwuola ụka

akwa wu shi isi arịhụ onye ahụ mma onye na-ekpurukwanụ eyeglass n'obi ele ha agakwa na gbu ọwụ n'obi arị onye ahụ mma owerri pikin off the mic off the mic ị na-asị m off the mic maka nịnị ị na-asị m off the mic maka nịnị agwahụ gị agwa ị mahụ shi obi arị nwoke eyeglass abụọ mma ee ị chọrọ shi m gwa gị ya enwedị onye ọwụla ọhụgo onye mee ihe arịhụ ya mma ya ekpuru eyeglass ike black kpuchie anya ya ya mechaa gị ihe ọ chọrọ ime

lekwa nnọọ nga my people my people ịgbaje agbaje na-eje ezukwuru ezukwuru o mere mmanụ mee onwe ya arịkwa mma oo anyways arịhụ m surprise ihe ndị emega ugbulaka n'ihi na akwụkwọ nsọ kwuru ya ekwu shi no peace for the wicked mkpụrụ ọwụla mmanụ kụrụ ọwụ ihe ọ ga-awọrọ ọkwa recovery recovery ehe na no going back on recovery anyị ga-arịkọvagide rịkọvagide

elekwanụ ihe nụ chọrọ shi ọ rụ just tell me what you want him to do for you akwa nwoke eyeglass nọ nọ na nọ onwe ya akpọọ ya shi ya bịa were ọchịchị chịma biko werenụ ya kpa ahụ nụ shi hụ ya ọwụhụ fault ya barista duruakụ shi nemo dat quod non habet you cannot give what you don't have i ji ọgwụ enye ihe i nwe etieze ọ nọrọ na abuja

o ji ịzụ bleaching cream ngwa masa gị ya ọ wụ ị mahụ shi onye draiva bọs imo ọwụla jụrụ ime akaụntụ bọọsụ apịla ya shi onye ahụ pịla ya bọọsụ ahụ ga-anarafụ ya bọọsụ ahụ pịkwanụ ya onye ga na-eme na ya akaụntụ kpa nwo shi mee na agrimenti ị chọrọ nnọọ ịgwa m shi ị mahụ shi nda ben johnson ji eje abuja eje eme akaụntụ as draiva kwesịrị ntụkwasị obi ọwụ ya jụrụ ime akaụntụ baba and his kabals ewetuonụ ya

china road ji na-anọdụ nhe rị la 3 months or at least 4 to 5 months before ya ebido gbabama mana ke ugbula aka na one week one week mgbaji ekwela lee ka ọ gbara ọ- ọrụ n'ebe ka anyị trailer shigharịa ụzọ a na-agbaba ụzọ a na-agbaba ew nna aka ịgbakwara arụ ụzọ ndị anyị nwere one week guarantee ya agbabasacha rịda otuto mgbe ọkụ eziokwu eziokwu nwoke ọma ị rị too much ị rị too much aka ugbula aka

fly away paul ọ wụrụ nnụnụ rie eri ya enwee ike o ji afly na-ewe odumeje sị anaa ahụ ọka na filling station onye riju ha afọ o ji eti aleluya ụlọ nụrụ ịchọrọ shofe nti ike agwụla dibịa ụwa ike agwụla dibịa ụwa o ike agwụla dibịa ụwa o ike agwụla dibịa ụwa dibịa ụwa wega iwe

dibịa ụwa wega iwe dibịa ụwa baga mba o dibịa ụwa kusuka kusuka obodo agwụla o ee ọga benjọ ọga ben johnson dibịa ụwa kpọga gị dibịa ụwa lee m o ehe ben johnson ebịaruola ehe ọga nnọọ biko gwakwala m ihe i mere achieve in one year n'ọchịchị gị ee dibịa ụwa ị hụna nụ sị ọrịa corona virus o kwe mmanụ fụta ezi ya fọkwanụ ịrụ ọrụ mana n'ime ihe ndị na ịma anasị arụkwara m isolation center ee a recoverkwara m solar light nakwa traffic light ceramic tiles ma kwa ihe ndị ọzọkwa ezuru ezu kpa anyị nọkwa ugbula ka anakwala m a recoverkwala m ego ma ụyọ ndị ezuru ezu ehe

e were ọrịa coronavirus nye excuse sị onye ọbụla abịamakwala ọrụ onye ọla hụ jema ụyọ hụ jee jee nọrọ heu ọ gbakwara ara wahala be like workers and pension salary o. they no dey pay them finish owerri pikin off the mic off the mic honorable calm down i am still talking kpanyị na chụbara ndị mmanụ n'ime ụyọ na nyenu nwo palliative o nwo ji na-ama ịganụ aka ọnụ chee nụ ma ị ga na ịgbatu ahịa ọwa ịgbachiri otu awa ji

a cutụọ ya into 10 mmanụ 10 ekee ya ọ gbakwara nnọọ ara a ga-ekpo rice apara ha bag of rice eje otu obodo a na-akpụ ya otu onye nwere ike keta otu cup rice otu cup rice gịfụ amis gaasị anyị na ị distributuola palliative to the state otu awa ji a nnu kere ihe nnu rie ihe nnu kee ọ wụ rice ọ palliative nnu kega

o mere ya enye iwu shi nwo ji anyasụ patuo ya wụ ee palietiv anyị adọmara na warehouse a napara ya paje ya n'ọfịs yo ya agbachie ya were ke ịga ime agba onye na-achọrọ ya enye ya ew ọ gbara ara ọga ben johnson iji palietiv enyere ụmụ ogbenye emega ọgọ ji ya emega agba ọ sọrọ gị leenu nga mmanụ ịnọ iji eji were kwụ ụkwụ na-akpa eju nna ọhụbe chi ọ gbara ara indomi na rice enyere keela ndị mmanụ for free

eji hụ shi e nọ na haus wee so white senetọ na-ebugharị siren ebe niile ọtụtụ n'ime nwo enweghị vishọn onye rụọ tọiletị n'obodo ya ya kpọọ ndị otu ya ndị ọrịa kpọọ ọrịa ya abịa kọmishọnụọ ya ya arị hapi shi ndị kọnstituensi ya anya ha arụọna nwo projektị projektị ya arụkwa na nwa ahụ tọiletị ọ gbakwara ara oge eruola mgbe a ga-ebido ime na ndị chọga ije haus debeti

o mekwanụ na ọnwa abụọ emere ya bụ iwu ọga benjọ ejikwanụ otu n'ime nwo testi anọ ya wụ dị ikikere ji ya mee egzampụ bogide ya ebubo tọgrio rụba ya na polisi from polisi ya eje kọtụ from kọtụ ụkwụ akpọ ya prizin ala ma amara chineke honourable na n'esia na prizin ruo n'ugbulaka abụọ aga ka ike agwụ dibịa ụwa ka a na-ekwu ka a na-ekwu application for loan ọwụla ọga wetara nwo asaịn ya n'ọgo shia ji eji ebite ego provided a ga na-enye nwo protection na shia ke nwo anya hụ na diilụ nwere shia ozugbo nwo anọrọ nga ahụ nwatakịrị owede nwo mara na eshi a mụrụ ya ewerekwanụ kapasiti ya ji nwo na-arọ nrụrọ aya wụnụ all and all na aya wụ all and all the king maker and the king the throne n'ihi na ya nwoke eyeglass rụkọga small boy ekesie ndị haus niile chepaje na ọga enwe makwa ke nwere ọnụ enwe ma ke nwere ọnụ ew ọ gbakwana ara ọ gbara ara ahụcha ekwu n'ime ihe niile nde ke nde ke nwere ọnụ nde ke nwekwana integrity arị overshadowed by ndị enweghị ihe nwo chitara ndị amaghị ihe nwo bịara bịa ịrụ ew nsogbu nsogbu nsogbu ụwa ke ekwurekwu ahụ ịbịakwa na politiks bịa bịa nyụọ ọkụ nepa enwe makwa onye anụ olu yo anyị anụ tim anyị anụ yọm ebe ọ nọ ya na-agbajema nnọọ ụzọ hụ ebe a wụshiri dọtị ya emechi ọnụ mee eyes right kpatu anya mee as if ọ hụhụ ya wụ dọtị ya hụ ebe arụghị ụzọ ọjọọ ya ewetu anya shi ụzọ achịrị ọ gbasakwana ya ọ gbasahụ ya ya na-eje ew ọtụrụgbochie

a na-atuo nna ya hụ mgbe afụọ ya n'ọnụ ma ya rụkwa ya ya si emere mmanụ kọpị emeela ya kọpị kama isrelu ke ọ wụ rice ọ palietiv a na-were ihe ọwa a na-atụrụ nwoke ekwurekwu were ya jejenye ka ahụ shi ebe ka anyị amahụ left ya from right ya amahụ ụzọ skuulu even o kwesịrị nnọọ ijeje mụọ english n'aka odumeje n'ihi na enweghị ihe ọ pasịtara owerri pikin off the mic off the mic enyi ahafụ m ị na-achị m off the mic maka biko chọọlanụ m batrị ma echenji batrị ha ekwushima ya ike ị chọrọ ịgwa nnọọ m shi ị mahụ shi o ji achị english anga achaga onye ọsụ ọchị ihe ya hụkwoje asụ ahụhụ naanị ime iwu anyị enweghị ike ime attract contract ọwụla my brother ya rụma ha ikwochie nnọọ house nga ahụ awụ ime iwu biko mee yokpu ayọ mee yokpu ayọ anyị achọmahụ ndị iwu iwu ke nnu mega ke meshi anyị onye uzucha na ya akpọ ya domere anyị ọnọdụ anyị nọ n'ime ya biko eme mana aka ya ka ahụ fara that boy that call himself owerri pikin from nowhere has calling my name otu awa eji arịkwa ihe ọ chịtara ka ịhụ nga ọ chaga english na onye ọsụgba

and the 3000 naira data subscription monthly were obutere arụ nye nnu nna wuli ree conscience nnu niile ka ị na-ahụ na social media ya bịa akpụgharị ụwa ke ị na-ahụ n'eziokwu ya pamper eziokwu anga emega pampers ọ gbakwara arụ o just because ọwụ onye kwụga nna ụgwọ iri mvọvụ nna ajụ ikwu eziokwu nna ajụ ikwu eziokwu marakwanụ shi ahụ ekwu nwoke a ekwuokwa na anụ anwata mere

ashị mma gị wee onye ashị ee ọha ịkọwaga ọ gbakwara ara ga-eme nne gị onye ashị nga ị protect ga image ndị enwe ihe nwọ chịtara ndị enwehụ value for the youth enwekwanahụ value for the youth nwa eje ji n'oke bekee jiga ndị youth n'ọnọdụ youth empowerment ọtụtụ ndị youth nwa eji ekwe otu facebook ahụ eji a justify ya oke bekee shi awụ a good thing gị hụ chee country ndị ọzọ So many people ahụ ji oke bekee eri gari heu heu heu onye riri nnu onye riri nnu ha ka enyeghị ụdị nnu change ọ gbakwara arụ sometimes m na-ele the way some youths eji eteki ihe ndị na personal n'elu ha ọjọọ ga-eteki ya personal a justify ya ma na-ajụkwa shi onye ọ ṅụkwara mmiri ara nne ya ma na-ajụkwa nnu shi ndị eweredịla oke bekee jiga nnu ebe ọwa chọrọ hụ shi nnu ba into agriculture and farming ọwa ahụhụ here as snail farming ahụhụ fish farming ahụhụ pig farming ọwa ahụhụ chicken poultry nakwa poultry ndị ọzọ enwere ike iji emema nnu empowerment ee ya awụrụ nnọọ oke bekee oke bekee ka a ga-enye nnu nna anarakwanụ ọ na-awụ na every morning ga-awụ ịga ime ọhịa jeje na-egbu achara achara iji na-azụ oke bekee mana ụmụ nwọ nọcha ala bekee ndị nọcha ọrụ dị mma ebe a kwụga nwo ezigbo ụgwọ ha enwe oge imewu iji ga nna oke bekee shi nwo shi nnụ zụma oke bekee onye isi si gị zụma oke bekee 3R ya wụnụ 3 rabbit jụọ ya si o ji eri oke bekee ka ọ ga na ịwụnụ si gị zụcha anụ ya oke bekee ga-ejere sinụ ya ahụ were ego gị ji mee n'ahịa jejejejinye n'onwe gị aka jụọ n'onwe gị ma o ji eri oke bekee onye rigakwa n'oke bekee ọ wụ nnọọ ka ka ka nnụ na-ahụkwa kpa e si value nnụ o ka nnụ hụkwa kpa e si value nnụ o o were bikonụ off the mic off the mic billion billion a mafụtara si eji eme youth empowerment na skill acquisition afa nna bro afa how much dem give you last last na enwere ka ekele ahụ gị aka enwekwa ka enwe okila gị ekele ahụ ya aka aka kpa nwa akwụ eri erekọdụ ọkwa nna ahụ ya sị nwo ha eme na youth empowerment and the skill acquisition mana otu awa eji ha ebe dịka nọrọkwa ebe biko nụ ụmụ okorobịa ibe m eji m chineke arịọga nnụ apology nnụ ememakwa nna ndị na mgbe were anyị eme ihe akaja eji anyị eme ihe ọwụla ọ sọrọ nwo onye ọwụla chọọkwala ihe rị mma mema ọ wụ onye enweghị aka ọrụ ka a ga-enye 20,000 naira monthly shi abịa kpụm ụwa ya rị happy mee ya as

ele uduru ha ewu heke ndị a kpọrọ shi nwo bịa bịa chekwa ndị mmanụ a na-egbushishi ndị a shi nwo chekwa ọ ga-agba nkịtị ngwa kpa a na-agburu onye o- o- onye ebe ha ugwu ọ ga-ebido tima tima tima mma mana ihe mega ya chọọ onye ọ ga-ebogide ya anyị amarachana ka ewe eziokwu a na ama na ihe nnụrụ ga mana n'ime ihe niile ndị na chineke ka nna ike chineke gakwa na abọcha otulanụ elekwarụ kpa mmanụ na jaa n'obodo yo na mee onye